bɛɛ a bɛ ira eh, iraki jamana kan naam a bɛ fɔ ko sura man ra'a a, a, f- a ba o ye o ye narijisi ye a fa o dɔnnen don o ye muhamad eh, eh, imam hasan askari ye. ala ka faamuyako ɲuman ala k'a d'an ma Shira- sh- eh, shafi'i o fana ye shaburawi shafi'i ale fana ye suna karamɔgɔba ye a ka kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ko itihaf ale fana ye imam mahadi ka bangini a y'a sabati k'a fɔ ko a bangena don min na fana k'a fɔ k'a fɔ a bangena sunkalo makɔnɔ o tile tan ni kɔnɔntɔnnan su a bangena o dɔ fɛ hijira san kɛmɛ fila ani bi duuru ani duuru o fana ye a sabati ala ka faamuyako ɲuman ala k'a d'an ma n'i ye kitabu ye gafew ye minnu nana ayiwa histoire gafew la ani kuma dɔ la hadisa gafew minnu kumana imam mahadi kan imam mahadi a bangeyɔrɔ a bangedati a mansaw o bɛɛ lajɛlen perepere latigɛra k'a bɛɛ lajɛlen walawala k'a jira k'a fɔ fana imam tan ni fila min ko fɔra ni bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ ko ala kira ye hadisa dɔ fɔ o tɛ sunamɔgɔ eh, siyamɔgɔ gansan tɛ sunamɔgɔ ni siyamɔgɔ bɛɛ ka hadisaw la ko imam tan ni fila bɛ yen dɔw olu nana ka na hadisa hadisaw mun kosɔn a ka se ka sabati ka hadisa in komi hadisa in tiɲɛ a tɛ se ka sɔsɔ olu ye tɔgɔw woloma woloma ka lagɛ k'a fɔ silamɛya tɛmɛna eh, masaw minnu bolo n'olu kɛra maramasaw ye kabini amawiya masaw la ka na tuguni abasiya masaw la ka lagɛ minnu ka masaya ɲɛna o b'o tɔ o dɔw tɔgɔw ta mun kosɔn imamu tan ni fila ka se ka dafa n'o tɛ imamu tan ni fila tɔgɔw yɛrɛ fɔra tuguni kɔrɔ tan ni fila in a tɔgɔ peresizelen don gafew la minnu ye siya gafew ye ani minnu fana ye sunna gafew ye ala ka faamuyako ɲuman di an ma a lakalena hadisa gafe la min ye sunnamɔgɔw ka hadisa ye k'a fɔ ko imam mahadi fatuma zahara woloden don umu salama bɛ hadisa in lakale o hadisa a bɛ sɔrɔ bukhari kɔnɔ bukhari a tɔmu sabanan a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ page 363 a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ tuguni alimu'ujamul kabir o tɔmu 32 a page uh, 267 a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ musitadarako hakimi fana kɔnɔ a tomu naaninan page 557 ka jira k'a fɔ a bangena a bangena wa ale fana ye fatuma zahara bɔnna de ye alimahadiyu hakun wa huwa min wuldi fatima hadisa wɛrɛw fana bɛ yen min bɛ a lakali k'a fɔ ko imam mahdi a nana ala kira kumana a kan ala kira ko salalahu alaihi wa alihi wasalam ni diɲɛ tɔ tora don kelen ye a kɔrɔ hali ni diɲɛ bantɔ la don diɲɛ bantɔ la imam mahadi ma bɔ ko imam diɲɛ tɛna wuli fiyewu fo imam mahadi ka bɔ hali ni diɲɛ tɔ tora don tile kelen de ye ko cɛba bɛna bɔ min a bɔra a yɛrɛ la imam eh, ala kira fɔ ale woloden dɔ de don a tɔgɔ ye ale fana tɔgɔ ye kɔrɔ ale tɔgɔma don muhamadu don nin bɛ sɔrɔ gafe kɔnɔ gafe caman sunanu abi dawud a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɔmu naaninan a page cent cent quatre sunanu ibnu manja a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ tɔmu filanan page cent eh, mille trois cent soixante huit a bɛ sɔrɔ tuguni

cɛba bɛna bɔ min ye ale tɔgɔma ye wa a bɔra ale de la a bɛna diɲɛ fa laadiriya la ka diɲɛ maaw bɛɛ lajɛlen kisi gɛlɛyaw ni tɔɔrɔkow o minnu dara o kan kabini san caman ninnu bɛɛ lajɛlen sunnamɔgɔw ka gafew ye minnu kumana imam mahadi kan ka jira k'a fɔ lakika de don lakika dɔrɔn tɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen ka haminan don wa silamɛw de ka kunkɔrɔta don k'a fɔ ko a ko in bɛna sabati silamɛw de ka diinɛ kɔnɔ a ko in bɛna sabati ala kira salalahu alaihi wa salam ale bɔnna dɔ o de bɛna laadiriya sabati diɲɛ bɛɛ ye o ye silamɛya ka fierté de ye k'a fɔ kabini silamɛya ka na adamadenw bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen dɔ de bɛna ka na an kisi o tigilama ka na bɛn ni silamɛya kɔnɔna ye ka tila ka bɛn ala kira bɔnna ala kira joli don o ka kan ka kɛ silamɛw bɛɛ de ka fierté ye ɔ minnu sɔnna k'a dɔn k'a ko ɲɛɲini ka da a la siga t'a la olu de ka kunkɔrɔta don olu de bɛ waso n'a ye n'ale nana a bɛna olu de kɛ a ka baarakɛlaw ye a bɛna o kɛ a ka generaliw ye minnu bɛna diɲɛ fa laadiriya la ɔ nafa caman bɛ a la ka jira k'a fɔ n'i dara imam mahadi la nafa jumɛn bɛ a la mun bɛ a bɛ mun lase i ma ka da imam mahadi la a bɛna mun kɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛna ci minnu sabati a bɛna mission min na e bɛ i jija k'o mission ɲini k'a dɔn e fana bɛ i jɛniyɔrɔ fin a kɔnɔ o ye jumɛn ye a bɛna ka na laadiriya de sabati a bɛna ka na tilennenya de sabati a bɛna ka na dɔnni de cɛrin a bɛna ka na adamadenya bɔ degun de kɔnɔ ɔ ni nin hakilinaw dɔnna ni e dalen don nin hakilina na e bɛna i cɛsiri de o o kɔrɔ e fana kan ka kɛ laadiri de ye fɔlɔ ka hɛrɛw sama ka na sigida la ka sigida maaw k'o kisi cogo ɲini ka bɔ u ka degun n'u ka gɛlɛyaw la adamadenya bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta o bɛ sɔrɔ nin de ka sira fɛ kuranna aya bɛ yen min ni a bɛ a jira an na k'a fɔ ni adamadenw ni an dara nin ko in na a bɛna nafa jumɛn ɲɛ an ye ala subahana wa taala ko ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu k'a fɔ diɲɛ tɛ wuli fiyewu fɔ a bɛna bɔ ni cɛ dɔ ye min bɛna ka na diɲɛ tigiya k'o ta ka diɲɛ maaw lakisi

fa ulaika humul fasiqun ko ala yɛrɛ de layidu ta masa ala ka layidu kan de don o kɔrɔ imam mahadi ye ala ka layidu kan de ye a y'a laɲini ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisi ni a ye ala kun bɛ se ka kɛ a ka masaya la ka diɲɛ to lafiya kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ mankan tɛ kɛ wɔyɔ tɛ kɛ ɲɔgɔn faga tɛ kɛ mɛ a ko ko ale y'a laɲini o ka kɛ mɛ a bɛna a nafa imam mahadi ka nafa ye jumɛn ye o bɛ dɔn de ni gɛlɛya ninnu bɛɛ tɛmɛna n'o tɛ kuma min na n'a bɛ fɛ ka diɲɛ dan a ye a kuma ɲɛfɔ mɛlɛkɛw ɲɛ na ko ale bɛna khalifa bila dugukolo sanfɛ o ye a nɔnabila ye n'o ye adamaden ye ɔ mɛlɛkɛw ye mun fɔ e bɛna danfɛn dan ka bila dugukolo sanfɛ minnu e ye dɔnniya min di an ma an y'a ye o kɔnɔ o bɛna ɲɔgɔn faga o bɛna joliw de bɔn e bɛ o dan mun na anw dun anw ye e ka jɔn sugandilenw ye anw tɛ tiɲɛni kɛ anw tɛ e ala sɔsɔ mun na e bɛna nin danfɛn ninnu mun na e bɛn'u dan ala ko inni alamu ma la ta'lamun ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn kuma min na n'a ye jirali kɛ adama na ka adama ka ko minnu bɛna kɛ dɔnniya minnu bɛna kɛ koba minnu bɛna kɛ ani fɛnw tɔgɔ n'a mankutu k'o bɛɛ lakali mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw dɛsɛlen kɔfɛ o nan'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min n'an y'a faamu sisan koba bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ adamadenw bɛna min kɛ anw mɛlɛkɛ tɛ se min na o bɛna fisaya n'an ye o jɔyɔrɔ dɔ de imam mahadi ye o kɔrɔ ni imam mahadi ko tɛ a mɛlɛkɛw o ka kuma kun bɛna kɛ tiɲɛ ye ka jira k'a fɔ dankun tɛ adamaden na mais imam mahadi de bɛna sabati k'a fɔ ko adamadenya bɛna kɔrɔta bɛn laadiriya ɲɔgɔn faga minnu kɛra gɛlɛya minnu kɛra ɲɔgɔn tɔɲɔ min kɛra o tɔɲɔni bɛɛ bɛna cɛ ka bɔ yen ka adamadenya kɔrɔta ka tɛmɛ hali mɛlɛkɛw sanfɛ o bɛna sabati ni jɔn ye imam mahadi nabi ɲumanw ni kiraw olu bɛɛ lajɛlen y'a nata ka kɛ imam mahadi ka kɛlɛcɛ ye ala kira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ale ka wasonan don k'a fɔ imam mahdi bɔra ale de la ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala ko ala bɛna cɛbaw kɛ ka diɲɛ ciyɛn ta wa a bɛna sebaaya d'u ma ka diɲɛ ja u bolo k'u ka diinɛ baara nɔgɔya u bolo u b'u ka diinɛ baara ka laadiriya k'o cɛrin u ni ɲɔgɔn cɛ ka siranya bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ siranya min bɛ dugukolo sanfɛ siranya bɛ tunu bɛɛ lajɛlen b'i ka diinɛ kɛ i lafiyalen hakili sigilen wa adamadenya mako bɛ fɛn minnu na olu de bɛ sabati a kɔnɔ nin ye misaliya ye min b'a jira an na k'a fɔ ko imam mahadi ale ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye adamadenya bɛɛ de don siyaya o de ye a ko ɲɛɲini wa siyaya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko maa minnu dara ala ka nin ko in na ala ka nin layidukan in na maa minnu dara ala kira ka nin layidukan in na wa maa minnu dara silamɛya ɲuman kan min n'a nana kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ka layidukan de don wa ala kira ye a kuma fɔ wa o baarakɛlaw ka da a la ni k'a ka misɔnw k'o ɲɛsigi siya tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ wa bɛɛ lajɛlen dun de ta don ni e y'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i y'i yɛrɛ jɛ fɛn nafamaba de la ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma mamutu caman nana

wa zulma ko mahdi bɔra ale de la a ɲɛda nɔrɔlen don wa a nunkala ka jan a bɛna diɲɛ fa laadiriya ni tilennenya la cogoya la diɲɛ fara tɔɲɔni ani dansago ni binkanniw na cogoya min na nin hadisa in a bɛ sɔrɔ suna kitabu caman de kɔnɔ sunanu abi dawuda a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mustadrak hakim a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ maalimu sunan a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ jamil usul a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kitabu caman min bɛ taa se kitabuba tan ni kɔ la kanzul umal fayidul qadir a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kitabu min don wa kitabu mɔgɔw dalen don silamɛw bɛɛ lajɛlen dalen don gafe minnu na olu de don wa hadisaw fana ye hadisa jɛlenw ye k'a fɔ ko hadisa lafulen dɔ de don k'a sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ hadisa jɛlenw don ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma k'a pereperela tigɛ tuguni k'a fɔ ko mahadi jɔn de don tuguni ahlubeitu dɔ de don ala kira joli don wa a bɛna nin misɔn in de kɛ a bɛna ka na diɲɛ fa ladiriya la o sɔrɔla gafe caman kɔnɔ hadisa la abi sayidi kuduri kelen de bɛ a lakali tuguni naam ko mahdi minna ahalbeit ko mahdi anw dɔ de ahalbeitiw la ahalbeitiw dɔ don a bɛna diɲɛ fa ladiriya la ko a bɛ wagati jan de balo kɔrɔ k'a fɔ a bangena hijira san kɛmɛ fila ni bi duuru ni duuru ka se fɔ sisan ma a dogolen don o bɛ bonya dɔ hakili ma a fɔra hadisa la kabini kabini a ma na a fɔra hadisa la o man kan ka bonya hakili ma nabila nuh a ye san joli balo kuranɛ ye min fɔ a ye adamadenw wele ka taa diinɛ ma ka taa ala ma san bi kɔnɔntɔn a kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi duuru o ye a ka wele dɔrɔn ye a si tɔ o ma fɔ donc o kɔrɔ a si ka jan ni a si bɛ se ka caya ni hali san ba kelen ye ɔ o ye san ba kelen balo dɔw bɛ dɔw bɛ sisan hali sisan ɲɛnamaya kɔnɔ khadar khidr dɔw b'a fɔ khidr dɔw b'a fɔ ko ɛɛ khadr dɔw b'a fɔ ko nabi ɲuman don dɔw b'a fɔ ko ayi ko ala ka waliyu don a kɛra a fɛn o fɛn ye a sabatilen don gafew kɔnɔ bɛɛ dalen bɛ a la sunnamɔgɔw siyamɔgɔw ko a bɛ ɲɛnamaya la halisa ok o ye ala ka jɔn ɲumanw ye ala bɛ se ka kɛrɛnkɛ ko dɔw kɛrɛnkɛrɛn u ye ala jugu dɔw dun fana bɛ diɲɛ kɔnɔ kabini diɲɛ danna hali bi a bɛ ɲɛnamaya la ala jugu ok jugu tɛ ala la an kana fɔ ala jugu adamaden bɛɛ jugu n'o ye ibilisa ye ala y'a dan ala jɔn ɲuman kun don a kun bɛ ala bato a kunnagoyara adamadenya in fa juguya la n'o ye an fa adama juguya ye a ma sɔn ka tuubi tuguni a ye ala deli ni ala ka bonya ye ani ala ka sebaaya kɔrɔ a dalen bɛ ala la a bɛ ala dɔn koyi mais a filila a kunnagoyara a ko k'ale tɛ segin tuguni ko ala ka ale to yen fo ka taa se don ma ala ye layidu ta don min na o don dɔnnibagaw ka walawalali la yomul maw'udu o ye imam mahadi bɔ don ye o kɔrɔ ni imam mahadi bɔra shetani b'a ye ibilisa ye k'a fɔ ko to kun tɛ ale la diɲɛ kɔnɔ bilen donc dɔw hadisa ɛɛ eh sar kuranɛ na tafsiru dɔw bɛ a don maw'udu kɛ k'a fɔ diɲɛ wuli don kɔrɔ diɲɛ wulila ale a banna mais dɔw ko minnu ye a sɔn u sɔnni sigi a kan kosɛbɛ ko yomul maw'udu min fɔra wa'ada allahu an bɔra ka aya min kalan suratu nuru aya bi duuru ni duurunan ko o wa'ada don don o kɔrɔ o layidukan de don o layidukan bɛ mun sabati k'a fɔ ni imam mahadi bɔra adamadenya bɛɛ lajɛlen ni kun de bɛ dilan bɛɛ lajɛlen bɛ don ala ka sagona de la wa adamadenya ka laɲini ye fɛn min ye olu de bɛ sabati imam mahadi ale ta tiɲɛna ale fanga bɛ ban a tɛ se ka jɔyɔrɔ foyi kɛ bilen o kɔrɔ to kun tɛ ale la donc o la a bɛ se k'a ɲini ala fɛ ala ne nin minɛ ne ta tiɲɛna donc o la an bɛna faamuya k'a fɔ ko imam mahadi ko ale de bɛna ka na eh, adamadenya kɔrɔta mɛlɛkɛw sanfɛ an y'o fɔ ibilisa fana sanfɛ ka ibilisa ka baara k'a tiɲɛ imam mahadi ko de bɛna o sabati ala ka faamuya ko ɲuman ala k'o di an ma hadisaw ka ca gafew kɔnɔ min bɛ imam mahadi ka lahalaw walawala hadisa dɔ nana min n'a bi a jira k'a fɔ ko ni imam mahadi nana jaka di yɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o kɔrɔ nafolo fan fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ nimisi wasa sɔrɔ baloko fan fɛ nafolo fan fɛ waaleykum salam a bɛ fɔ min ma ko fantan allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad a bɛ fɔ min ma fantan walima misikinɛ o bɛ tunu ka da kan jaka bɛ di maa o maa ma dɛsɛ siraw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ban mun de bɛ na ni fantanya ni gɛlɛyaw ye a surusu la e, fangamanba o ye laadiriyabaliya de ye ɔ ni a nana ka na o o o kɛlɛ ka bɔ yen ka laadiriya sabati ka tɔɲɔni kɛlɛ siga t'a la ni an bɛ sɛgɛn ni fantan min na ni o sababu wulila ka ban ni bana sababu wulila bana bɛ boli ka taa donc gɛlɛya ni fantanya sababu ye jumɛn ye fo jaka ka di an ma o ye tɔɲɔni ni bɛnkanniw de ye jɔn de bɛna ka na o wuli ka bɔ yen n'o wulila jaka di yɔrɔ bɛ sɔrɔ bilen ya a tɛ sɔrɔ tuguni mamuto dɔ la imam mahadi n'a nana ko dɔnniw ni ala ye ala ye dɔnni dɔnniw tilan dɔnni sigiyɔrɔma kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn k'a kɛlen bɛ k'o garder imam mahadi ka bɔli de ye o bɛ imam mahadi de bolo diɲɛ dan kabini diɲɛ danna fo ka na se bi ma fo ka taa se imam mahadi bɔli ma dɔnni kelen dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ adamadenw ye o miiri ka dɔnniw minnu sɔrɔ fo ka avion dilan ka batobaw dilan ka nin dilan fo ka na se intɛrinɛtiw ma fɛn bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔnni dɔnni bɛɛ lajɛlen bɔra dɔnni kelen de la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o bɛ imam mahadi bolo n'a nana a bɛna dɔnni de wara an yɛrɛ tɛ se ka min imaginer o de a bɛ se ka kɛ o de bɛna kɛ diɲɛ laban na dɔnni de b'a dɔnnibaliya de b'a to fantanya bɛ na dɔnnibaliya de b'a to sɛgɛn bɛ na dɔnnibaliya de b'a to eh, eh, banaw bɛ na o kɔrɔ ni ale nana dɔnniw bɛ cɛrin an yɛrɛ t'a dɔn an adamadenya bɛna laban diɲɛ bɛna laban cogoya min na quoi a imagination ka gɛlɛn k'a fɔ diɲɛ danna fo ka na sisan an développelen don cogoya min na dɔnni kelen de bɛ ka baara kɛ ni imam mahadi nana dɔnni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ labɔ ka di adamadenw ma o kɔrɔ siga t'a la diɲɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ ɛɛ cogoya la min ni adamaden bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ o sababuya la imam mahadi kuma kuntala surunya na ale bɛ na ka na diɲɛ bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a nana hadisaw la minnu ni hadisa kɛnɛmaw don a bɛ gafe gafew kɔnɔ silamɛw dalen don gafe min na ko a bɛ na ka na isa isa bɛ tugu a kɔ a bɛ seli ni isa ye n'o ye an ka nabi ɲuman ye nabi ɲuman ala ka nabi ɲuman an dalen don min na o nana hadisa la hadisa min ni a bɛ lakalan k'a fɔ almahdi min hazihil umma wa huwa lazi ya'ummu isa bin mariam a bɛ alhawi lil fatawa suyuti ka gafe a bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman ala k'o di an ma ɔ kuma kuntala surunyana naam imam mahdi allah subhanahu wa ta'ala a nana ka na adamadenya lafiya ni fɛn o fɛn sababu o sababu ye a y'o di imam mahdi de ma ka bila ok a dogora ka nin wagati jan in balo fo ka na se bi ma a ma da kɛnɛ kan layidu dun taara ala fɛ ko a bɛna bɔ a dogokun ye jumɛn ye munna ala kun t'a bɔ kabini o wagati ka diɲɛ lafiya kabini sani bi ka se y'a sɔrɔ diɲɛ bɛ lafiya ni ladiriya kɔnɔ munna o tɛ kɛ o jaabi an bɛ se k'a fɔ ala kun bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ dan gɛlɛya kun tɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ kun tɛ diɲɛ kɔnɔ ala kun bɛ se ka diɲɛ dan ten mais a ye diɲɛ to yen adamadenw yɛrɛ ka miiri u hakili la u ka miiri u ka gɛlɛyaw sentir u ka se ka gɛlɛya nafa u ka se ka nɔgɔya nafaw dɔn wa imam mahadi siga t'a la ni ale bɔra bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ eh, ladiriya sɔrɔ bɛɛ bɛ ala ka danni nafa ye kɔrɔ ni imam mahadi kun ma bɔ ne kɔni ka faamu na nafa tɛna ye danni na ɔ mɛlɛkɛw fana y'a fɔ dɛ

eh, tosige an b'a fo ka barika da a ka eh, walawalali la imam mahdi ko la imam mahdi an y'a ye k'a fɔ a kumana imam mahdi kan eh, mɔgɔ minnu ye diinɛ bɛ mɔgɔ min bolo diinɛ tɛ mɔgɔ min bolo olu ka hakilina ye mun ye imam mahdi kan a ye kuma dayɛlɛ n'o ye n'o ye filozofu ye o kɔfɛ a sɔrɔla ka na diinɛmɔgɔw n'o ye an silamɛw yɛrɛ o kɔfɛ eh, minnu fana tɛ silamɛ diinɛ b'u bolo a y'olu fana ka hakilina fɔ imam mahdi kan imam mahdi ye jɔn yɛrɛ ye a bɔra jɔnw na a bɔra n'an b'a fɔ ma k'a nasabu a bɔra jɔn na a da ser'o ma imam mahdi n'i tugura a kɔ nafa jumɛn b'a la a y'o fana fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka eh, kuma mun fɔ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen baraji ye an b'a ɲini participanw fɛ u ka eh, notiw ta a bɔra ale ka eh, intervention bɔra yen sisan question min b'u bolo o kan u ka notiw ta ni o bɔra yen n'ale ni nin intervention bɔra yen dɔrɔn wala question filanan min bɛ bila u b'u ka questionw di an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma ah, komi waati tɔ man jan kosɛbɛ halisa an bɛ kuma latɛmɛ k'a di an ka intervenant filanan ma n'o ye Hussein Tarawele cheikh Hussein Tarawele ale bɛna kuma